kɛnɛdugu an'a nɔkan dugu cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba an bɛ aw fo aw minnu tulo bɛ tata kan kunkan na ni waati in na nin ye laada ye sibiri tile ma bin k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ mugan ni kelen na ka taa bila nɛgɛ ɲɛ mugan ni fila la kɛnɛ in bi sigi jabaru masa ye o dɔ don an gɛrɛjɛgɛ la aw ni anw ka jɛ ka ala fo k'a barika da ala min ye bi sibiri don an gɛrɛjɛgɛ la ala ka sibiri caman to an k'o balo ɲɔgɔn fɛ a fɔna minnu kɔ sa an ka dugawu don ala k'u dayɔrɔ suma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ sani an sa don cɛ a ka d'a la k'a fɔ a tulo bɛ tata kan kunkan de la koɲaw bi kɔlɔsi ɲɛma fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ o bi banba adama ɲangara bolo karim sandogo ani udu tarawele anw de bɛna kuma aw ye kosɛbɛ udu an y'a sɔrɔ lamɛnbaaw la bi ta ye direct ye ayiwa o kuma an bɛ dunan fo ka dugulen fo a bɛɛ tulo b'a la heure kelen de b'an bolo an tɛ nin bila dagirinya la abada bi baro ye maaya ɲɛfɔli ye ayiwa an y'o fɔ lamɛnbaaw ye adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛbakun kɔ abada o la bi an bɛ don dolo kɔnɔ
ayiwa gɛlɛyaw sɔrɔ sira dɔw bɛ yen k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye ayiwa ani nɔgɔya sɔrɔ siraw sabu anw ta ye dakan ɲɛfɔli de ye fɔ mɔgɔw ka lemaniya n'a ye k'a fɔ ayiwa juguman ni ɲuman bɛɛ sɛmɛlen don jabaru masa la siga t'o la dɛ sabu Ala ye diɲɛ kɛ ayiwa laɲini ani latigɛ kosɛbɛ ɔ latigɛ bɛ bɔ jabaru masa yɔrɔ aha nka laɲiniw ye jɔnw yɛrɛ nɔ ye tiɲɛ ɔ o kuma adamaden n'i m'i ka latigɛw dɔn unhun a ka c'a la i bɛ laɲini minnu kɛ n'olu bonyana i ka latigɛ ma unhun o don i bɛ coolo de i tɛ taa ɲɛ abada ɔ o bɛ taa a d'i ma k'a fɔ gɛrɛjɛgɛ unhun ani nata tiɲɛ o kuma ni maa min m'i gɛrɛjɛgɛ bɛrɛ ɲini ka dɔn nata bɛ sumani min kɛ ni gɛrɛjɛgɛ tɛ se o kɔrɔ aa n'i ma jigin ala la i na jigin maaw la dɛ walayi o kuma maa k'i gɛrɛjɛgɛ poids de ɲini k'o dɔn diɲɛ kɔnɔ o kuma i nata o bɛ doni min di gɛrɛjɛgɛ ma o dun n'o bɛ se o kɔrɔ i bɛ taa
ani k'a ɲini k'a dɔn fana tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw yecogo ma kɛ kelen ye ayi i b'a sɔrɔ maaw ka sɔnfɛnw fana dogolenw tɛna kɛ kelen ye ala fɛ abada fɔ maaw ka kun n'o ye
o de kosɔn a bɛ maa sɔrɔ cogo di anw bɛ fɛ ka kuma waati dɔw kan ayiwa mɔgɔw k'a faamu bi baro kunfin bɛ se k'a faamu sabu turabudala fɛn o fɛn bɛ turabu so tan ni wɔɔrɔ dɔn n'i y'i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ bi i b'a dɔn ja fɛn dɔ de bɛ maa dɔ bonya ni dɔ ye ayiwa gɛrɛjɛgɛw ye ala sɔn ye kɛnɛyaw ye ala sɔn ye banaw ye ala sɔn ye fago yɛrɛ ye ala sɔn ye kosɛbɛ maa nɔ t'i tere ye dɛ ayi belebele o la o don waatiw tilalen don an y'o fɔ siɲɛ caman ayiwa waati naani de bɛ san kɔnɔ ɔ a bɛɛ n'a daminɛ yɔrɔ don n'a y'i diya i b'a daminɛ sɔmiya la sɔmiya ye ji de ye ale bɛ sigiyɔrɔmali de fɔ o kuma kawula ye fiɲɛ de ye
ale bɛ tilali de fɔ o kuma n'i bɔra yen i bɛ se funɛnɛ ma o ye bɔgɔ de ye o bɛ kafoli de fɔ ayiwa ɔ n'i bɔra yen i bɛ se funteni ma o bɛ dɔbɔli de fɔ ayiwa nka n'i ye san waati naani in ta k'a kɛɲɛ ni adamadenya ye o don i bɛ se ka fɛn dɔ faamu a kɔnɔ ɔ n'a fɔra ko sigiyɔrɔmali o ye k'a caya multiplication o bɛ bɛn sɔmiya de ma e yɛrɛ ni ala cɛ mɔgɔw b'u ka ɲɔsi min ta sɔmiya donda fɛ bolo la ka taa foro la ni multiplication ma kɛ est-ce que wotoro de t'a ta ka segin wa
ɔ maa bɛ taa n'i ka ɲɔsi ye sɔmiya donda fɛ o kuma mɔbili wali wotoro wali i ka tracteur de b'a doni ka na so o kɔrɔ ye sigiyɔrɔmali de kɛra sabu ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen o bɛ sɔn ka ɲɔkisɛ kɛmɛ fila kɛmɛ ni kɔ d'i ma ɔ o de la a fɔra ko sɔmiya ye multiplicateur de ye nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ ɔ kawula kawula bɛ da o kan sabu ni sɔmiya bɛna ban kawula de bɛ na o kuma kawula ye ayiwa fiɲɛ de ye o ye division de ye division ye tilali de ye ka bɛɛ sɔn sabu ɲɔw bɛ den ta o waati de la ayiwa o don n'i bɛ jɔn i sɔn na i b'a dɔn kawula kɔnɔ sɛnɛkɛla bɛɛ b'a dɔn kawula waati la n ka sɔmiya bɛ ja wala a tɛ ja ayi hali n'i ye sɛnɛkɛla fɛn o fɛn ɲininka a b'a ka foro cogo dɔn kawula waati la o don o kuma min tilali kɛra min dir'e ma i y'o sidɔn ka ban kɔni sa ayiwa O bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu n'an bɔra kawula kɔnɔ anhan an bɛ don funɛnɛ kɔnɔ tiɲɛ o ye bɔgɔ ye anhan o ye farankan ye unhun ɔ unn bɛɛ b'i niyɔrɔ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan anhan jiginɛw kɔnɔ anhan bɔrɔw kɔnɔ unhun dagakolow kɔnɔ unhun bɛɛ bɛ taa n'i ta ye kafo lasa kɔnɔ kosɛbɛ o don o don nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu o ye funɛnɛ ye anhan o ye bɔgɔ ye unhun o ye marali tuma ye unhun o ye farankan tuma ye tiɲɛ ɔ n'i bɔra o kɔnɔ sisan ee funɛnɛ mana ban funteni bɛ se k'o ye dɔbɔli tuma ye baara wɛrɛ tɛ yen k'a bɔ k'a dun kɔ dɛ a bɛ bɔ ka dun a bɛ so yen n'a ma bɔgɔ baara kɛ sɛnɛ tuma tɛ foyi kɛ tuma ma se ayi fɔ so kɔnɔ baaramisɛnninw nka a bɛ k'a bɔ dɔrɔn
o de la a fɔra ko tasuma ye dɔbɔli ye ko fiɲɛ ye tilali ye ko bɔgɔ ye kafoli ye ko ji ye sigiyɔrɔmala ye wa a bɛ sigi waati naani min kunna n'i y'a filɛ n'an ka sɛnɛ cogoya ye an ka adamadenya yɛrɛ taalan ye i b'a faamu k'a fɔ nin kuma ye tiɲɛ
ɔ mun de bɛ taa nin mɔgɔw kɛ kelen
den min wolola kafoli tuma la den min wolola tilali tuma na den min wolola sigiyɔrɔmali tuma na den min wolola dɔbɔli tuma la o don olu dakan bɛ se ka kɛ kelen ye wa ayi o tɛ se ka kɛ waati cogo tɛ kelen ye abada kɛnɛkan yeli la tuma min na i bɛ ka fifalan ɲini k'i yɛrɛ fifa den min nana a sɔrɔ o cogoya la o den jogo ani o dusukun ani den min nana a sɔrɔ a b'a yɛrɛ datugu ni birifiniw ye ka finɛtiri wo misɛnninw bɛɛ geren walasa fiɲɛ kana don ninnu ye maa sugu kelen ye ni cɛ ka jan ni cɛ ka jan ɔ n'i y'i denw wolo nin waati naani kɔnɔ u kɔlɔsi ayiwa i b'a sɔrɔ danfara b'u cɛ yecogo la danfara b'u cɛ dakan na belebele u ka laɲiniw tɛna kɛ kelen ye ayi u ka latigɛ yɛrɛ fana tɛ kelen ye abada adamaden laɲini de y'i jogo ye sabu i bɛ ŋaniya minnu siri i bɛ wuli k'o de waleya o waleyali dɔw bɛ taa bɛn adamadenw tɔɔrɔ ma o de la a fɔra ko maa ka to ka ŋaniya ɲuman siri sɔgɔma o sɔgɔma n'i bɛ bɔ hali n'i tɛ silamɛ ye ayiwa n'i wulila n'i ɲɛ ko waati kunkurunnin ɲini ala fɛ i ka sigi i b'a fɛ mun de ka d'i ma tile kɔnɔ o de i k'o labɛn i k'o sigi i dusukun kan i ka sɔrɔ ka wuli kosɛbɛ nka kana to ka fitininw ŋaniya siri dɛ ayiwa ni dugu jɛra n'i mako bɛ moto la don min tile kɔnɔ i bɛ mɔbili de ɲini ala fɛ kosɛbɛ belebele n'a y'a sɔrɔ e n'o man kan latigɛtigi de b'a ɲɛ dɔn walahi nin ye tiɲɛ ye nka n'i ye laɲini fitinin kɛ n'o y'a sɔrɔ latigɛba b'i ye a fana b'i ka laɲini fitinin bɔ i ka latigɛba la ka d'i ma siga t'o la dɛ sabu i tɛ latigɛ in si dɔn o ayi o tuma laɲini ka bonya dɔrɔn sabu ko tigi ko tɛ bonya ale ma abada walahi a b'a ɲɛnabɔ a sago la o tuma sɔgɔma o sɔgɔma n'i wulila i bɛ ŋaniya siri o tuma i b'a fɛ mun ka kɛ kisi ni tangaw ni gɛrɛgɛrɛkow ni ka kisi olu ma olu bɛɛ bannen kɔfɛ sisan i bɛ min fɛ ala fɛ seliko tɛ dɛ i bɛ sigi k'a miiri dɔrɔn ɔ n'i ye silamɛ ye i t'i ka seliw kɛ k'i tɛgɛ fila jan k'i ta fɔ k'i ɲɛ saalo ala deli cogo ka ca n ko kɔnɔ bɛɛ bɛ ala deli olu bɛ seli de wa ayi u tɛ seli ɲɛ dɔn ala ye nin don danfɛn o danfɛn na ala dɔɔni b'o la a faamuna a bɛ faamu lamagafɛn bɛɛ fɛn o fɛn n'i y'a ye mɔgɔ tɛ se ka fɛn dɔ dilan ka a ka kɔrɔ ka bɔ a nɔ na o de ye adamaden ma ni yɔrɔ dɔ ye o tuma nimafɛn bɛɛ a bɛ kɛ ka furakɛli kɛ a bɛ kɛ ka ala deli wa ala bɛ fɛn bɛɛ la min bɛ bɔ a nɔ na n'i ye yiri turu tuma dɔ la i bɛ biri ka ji de k'a kɔrɔ mɛ don dɔ i bɛ n'i kun jan k'a filɛ sanfɛ mɛ e t'a taatɔ ye fiyewu ayi ala bɛ yiri la a faamuna a bɛ faamu ntumu min bɛ bɔ a nɔ na ka taa nɔ wɛrɛ la dɛ e ma taa n'a ye o ayi lamaga dɔ de b'a fɛ wa hakili dɔ de b'a fɛ a bɛ taa a mako dɔ dilan hali n'a bɛ fofo a disi kan ala dɔ b'a la ayiwa a faamuna a bɛ faamu kuma tɛ mɔgɔninfin ma kuwa ɔ o tuma Ala tɛ mun na, unhun, n'olu ye fɛnw ye, unhun, o ye kabakuru ye n'i ye min ye cogo min na o bɛ sa ten, unhun, dɔ tɛ fara o kan, unhun, ɔ a fɔra ko Ala de t'olu la, un, ni bara ci dɛ, a faamuna, a bɛ faamu, n'i ye kabakuru ye kabini i fitini, anhan, i y'o kabakuruba ye a ka dugu da fɛ cogo min, unhun, ni dɔ ma walon ka bɔ a la, unhun, dɔ tɛ fara a kan fiyewu, ayi o tɛ kɛ o tɛ kɛ, a faamuna, a bɛ faamu, ɔ o fɛn sugu, unhun, bɔn ko ka o dɔ de bato k'o dɔ de ta k'o bila ala nɔ na o de ka gɛlɛ dolo karamɔgɔw fɛ sabu ala t'olu la ayi kɔrɔfɔ bɛ faamu n'o tɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ a nɔ na ala ka bonyafɛn ninnu ani adamaden b'i ka ɲɛnamaya sɔrɔ ni fɛn minnu ye ɛɛ ala b'olu la dɛ ala bɛ tasuma la ala bɛ ji la ala bɛ fiɲɛ na ala bɛ bɔgɔ la ayiwa belebele a faamuna a bɛ o de la adamaden nɔɔrɔ bɔra o fɛn naani na ɔ o fɛn naani min bɛnna sɔmiya ni kawula ni funteni ni funɛnɛ ma o kelen de bɛ don don ka bɔ waati fitininw kɔnɔ don o don kalo o kalo o tuma i bɛna a sɔrɔ kawula bɛ tɛmɛ funteni bɛ tɛmɛ a naani bɛɛ bɛ tɛmɛ tɛmɛ walasa tile ka bin ayiwa a naani bɛɛ bɛ tɛmɛ tɛmɛ walasa kalo ka sa ɔ nin de donna adamadenya kɔnɔ, anhan, nin de ye danfaraw ye, ayiwa, o de la a fɔra ko Ala ye danni kɛ, anhan, a ma damakelenya kɛ, ayiwa, jate min ka kan ka kɛ sigiyɔrɔmali ye k'a sidɔn, un un, n'i y'o kɛ dɔbɔli ye, unhun, i b'o sɔrɔ wa? Ayi o tɛ sɔrɔ, jate min ka kan ka kɛ tilali ye walasa ka jate in faamu, unhun, n'i y'o kɛ sigiyɔrɔmali ye i b'o sɔrɔ wa? Ayi o t'i sɔrɔ.
ɔ maaya bɛ ten de adamaden min bɛ ni sigiyɔrɔmali ye n'o taara to kafoli la o b'a yɛrɛ sɛgɛn diɲɛ tɛ dilan i bolo koyi e kɔni b'a ɲɛgɛn k'a fin dɔnnibaaw b'a f'i ɲɛna i b'i ko fo k'i nalo foyi tɛ bɔ foyi la ayi wa dakan de bɛ sidɔn fɔlɔ dakantigi de bɛ dɛmɛ
n'o tɛ dɛmɛ tɛ nkalon ye a faamuna wa a bɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ kɔnɔ fara ɲɛ dɔn kɔnɔ bɛ maa min na ko don han kosɛbɛ o don o don a faamuna wa a b'i faamu n'o tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka kɔnɔ kura dilan dɛ abada a faamuna a b'i faamu dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔn opérer tiɲɛ sɔn bɛ maa min na ko don ayiwa a faamuna a b'i faamu a y'a sen tigɛ sen bɛ min na ko don aha nin bɛ faamu wa a bɛ faamu o la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn o kow bɛ cogo min na an yɛrɛ ka ko dogolen ninnu bɛ ten n'o tɛ maa bɛ dɛmɛ i garijɛgɛ bɛ ɲɛ kosɛbɛ mɛ a bɛ sɔrɔ garijɛgɛ de b'i la nka a ɲaamina wala a tiɲɛna wali a t'a sira kan ninnu de bɛ dɛmɛ n tɛ sɛgɛn ka nin fɔ nka bɔrɔ tɛ maa min na n'i y'o sɔn ɛ n'a tɛgɛ fila fara a t'a to ten wa a b'a to ten a b'a to ten o tuma talifɛnw de bɛ de ye latigɛ ye ɔ nka fɛn min bɛ k'a kɔnɔ sa o de ye laɲini ye ala tɔgɔ bɛ se ka d'e ma ala deli bɛ se ka kɛ e ye a bɛ se ka jɛ ka taa dugawu ɲini maa dɔ fɛ a bɛ se ka jɛ ka taa ko dɔ kɛ walasa gɛrɛjɛgɛ ka ɲɛ nka ne dakan ka ɲi e ta ye aaa a ka ca la ne ta bɛ bonya ka se yɔrɔ min na e ta tɛ se yen ayiwa k'a sɔrɔ e ta ɲɛna fana kosɛbɛ a bɛ sabu an taara tigatigi fɛ yen ko a k'an sɔn tiga la mɛ bɔrɔ kuturu de bɛ ne kɛrɛfɛ cent kilos bɔrɔ o de bɛ ne bolo ne y'o foni a y'o fa e ka dulɔki jufaw mana fa e fana tɛ jɔ ten wa i bɛ jɔ ten e ma sɔn wa i sɔnna e ka talikɛ minɛn mana fa dan bɛ jɔ yen de o de la ala deli tɛ se ka bɛɛ kɛ fɛntigi ye ayi sabu i bɛ kɛ fɛn ye ka da i dakan dan yɔrɔ de la ɔ nka n'an bɛ ɲɔgɔn filɛ karisa y'a kɛ ale ye miliyariw sɔrɔ ja e yɛrɛ tɛna tɛmɛ miliyɔn kelen kan i si kɔnɔ belebele awɔ mɔgɔ dɔw fɛn bɛɛ de sumana ka di an ma an bɛ ji min min o sumalen don an bɛ furancɛ min taama espace min an bɛ sen d'a kan dugukolo sanfɛ o sumalen don i bɛ kilomɛtiri hakɛ min taama o sumalen don i bɛ sawa min bɔ i yɛrɛ la ka bila musow kɔnɔ o sumalen don i bɛ kini min dun o sumalen don dun fɛn bɛɛ sumalen don ka di adamaden ma a bɛ fɔ o de ma ko latigɛ latigɛ bɛ yen mɛ n'i ma laɲini kɛ tuma dɔ la latigɛ dɔw sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ ɛ jɔn dahirimɛ tɛ ala bolo
Ɔ mɛ tuma dɔ la n'i ma wuli ka jɔ kɔngɔ b'i bana dɛ o bɛ kɛ dɛ o de la ntumu bɛ taa dahirimɛ ɲini mɛnɛmɛnɛ bɛ taa ta ɲini o ka sigi ka filɛ kɛ ayiwa ala ye latigɛw kɛ ka ban ka laɲini hakili d'an ma an bɛɛ ka wuli ka jɔ o de la dalilu foyi tɛ wari la baara kɔ doma y'i nɛgɛ o mori y'i nɛgɛ o i fa yɛrɛ y'i nɛgɛ ko n ka dugawu b'i ye o i bamuso ko n ka dugawu b'i ye i tɛ kɔli wo o bɛɛ ye tiɲɛ ye o don nka a ka sɔrɔ a b'i da kan na kelen filanan a ka sɔrɔ i bɛ ko dɔ la dɛ n'o tɛ k'i da bon kɔnɔ ko ne ye dugawuden ye ɛɛ ala mako t'i la abada a bɛ faamu a bɛ faamu o la adamadenya kɔnɔ nin so ninnu fana tilalen don tuguni an ye waati naani min fɔ a fɛn ninnu tilala so tan ani fila kɔnɔ ayiwa ni baraji dɛ o fɛn ninnu saba saba de bɛ bɛ o so saba so olu saba saba de sigilen bɛ so tan ni fila kɔnɔ i n'a fɔ fiɲɛ saba tasuma saba o ye wɔɔrɔ ye bɔgɔ saba ji saba o fana ye wɔɔrɔ ye o de bɛ na tan ni fila ma ɔ ji ninnu tasuma ninnu bɛ so jumɛnw kɔnɔ so fɔlɔ so duurunan so kɔnɔntɔnnan
o ye tasuma saba ye a cogow tɛ kelen ye bɔgɔ saba bɛ so jumɛnw kɔnɔ so fɔlɔ so filanan so wɔɔrɔnan ani so tannan ayiwa bɛ o de kɔnɔ a lahalaw tɛ kelen ye nin bɛ faamu ɔ fiɲɛw bɛ so minnu kɔnɔ so sabanan so wolonfilanan so tan ni kelennan ɔ o ye fiɲɛsow ye o ye fiɲɛ saba ye u lahala tɛ kelen ye ji bɛ so saba kɔnɔ so naaninan so seginnan so tan ni filanan o tuma o ye minɛn ninnu tila sow kɔnɔ nin cogo la kosɛbɛ o don hali bi sigiyɔrɔmali ni dɔbɔli ni kafoli ni tilali b'u nɔfɛ n'i ɲɛ ka misɛn sabu jiso bɛna a fɔ i ɲɛna ale ye sigiyɔrɔmalan ye fiɲɛ bɛna a fɔ i ɲɛna n ye tilalikɛla ye bɔgɔ bɛna a fɔ i ɲɛna n ye kafola ye tasuma bɛna a fɔ i ɲɛna n ye dɔbɔla ye ɔ maaw bɛ bange nin waatiw de kɔnɔ maaw ka diɲɛlatigɛ tabiya bɛ ta ka bɔ nin fɛn ninnu de kɔnɔ o de la a bɛ fɔ i ɲɛna ko i mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ na i mɛlɛkɛ bɛ ji la i mɛlɛkɛ bɛ tasuma na i mɛlɛkɛ bɛ bɔgɔ la ɔ o tuma ja o de ye laɲini ye mɛlɛkɛ de ye latigɛ ye ja de ye laɲini ye o de la an b'a fɔ mɔgɔw ye ko i mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ na n'i taara ka bɔ tasuma na ja sigilen don bɔgɔ kan belebele nin walawala ɔ o de la adamaden gili bɛna kɛ saba ye o yɔrɔ la, anhan, sabu i mɛlɛkɛ, unhun, d'a la k'o ye latigɛ de ye koyi, kosɛbɛ,
o tuma ɛɛ ni, unhun, y'a dɔn o fana ye latigɛ de ye, anhan, nka o kɛra ka ban sabu ni Ala b'i ni dilan nka a b'a sababu don cɛ dɔ de la, siga t'o la dɛ, nka o bɛ kɛ, i ka diɲɛlabɔ sababu k'o sɛmɛ muso dɔ la, anhan o de la a bɛ fɔ i mɛlɛkɛ bɛ bɔgɔ la ni tala ka bɔ tasuma na ja de sigilen bɛ fiɲɛ kan nin saba fɔra sisan o kɔrɔ ye e yɛrɛ ala ye min k'i ye mansaw ye min k'i ye ani i yɛrɛ bɛna min kɛ o tuma i dakan bɛ munumunu nin saba kɔnɔ sabu mansaw jɔyɔrɔ bɛ dakan na siga t'o la dɛ belebele
ɔ o de la Aha. dɔw ye mansaw dama ta Unhun. k'a fɔ i ɲɛna dɔrɔn ni muso ɲɛna a den tɛ tiɲɛ Unhun. wayi bɔn o tɛ nkalon ye o Ayiwa. sabu gili saba de don Tiɲɛ. a kelen o kelen mana tiɲɛ Unhun. hali ni i dakan ɲɛna Unhun. ka mansaw ɲɛ Unhun. n'i yɛrɛ ma kɛ maa hakilima ye dun Unhun. foyi tɛ woloma foyi tɛ dilan a nin gili saba de jɔn bɛ ni adamaden ye kelen mana kelekun dɔrɔn a bɛ fiɲɛ bila tɔw la o gili saba kelen de nana kɛ gakuru saba ye ka to tobi ka di adamaden mm. sabu a bɛ hakili gɛrɛsɛgɛ mhm. ayiwa ani dusu de fɔ olu saba e k'o lajɛ k'o bila maaninfinya la n'o kelen jɛnna n'a y'a sɔrɔ dɔ nin kelen bɛ se ka baara kɛ kelen mana ninnu saba jɛ e garisɛgɛ b'e la unhun dusu t'i la unn walima dusu b'i la unhun hakili t'i la unhun walima hakili b'i la garisɛgɛ t'i la a bi gɛlɛya ɛ
e ma mille métierw ye wa aha nin ye tiɲɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen foyi ti tɛmɛ a kɔrɔ a tɛ min ɲɛdɔn walahi wa n'a ye diɲɛ masalaw ta i ɲɛna unhun n'i y'a bila domaine o domaine kɔnɔ a bi sin k'o fɔ k'o ban ten pewu un dɔrɔmɛ ayiwa t'a kun aha nin ye tiɲɛ ye nin y'i o ye tiɲɛ hakilitigi garijɛgɛntan ye cɛ nin ye tiɲɛ ye nin bi faamu kosɛbɛ a bi faamu garijɛgɛtigi hakilintan ale bɛna a f'i ɲɛna salon miliyɔn tun bɛ ne bolo ee ɲinan ne filɛ tan walahi don dɔ dɛ ne ni miliyɔn bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ dɛ ne ka argent de poche tun ye hali miliyɔn fila ye belebele so ma jɔ foyi ma kɛ muso ma furu fini ɲuman t'a kan na aa ko ale yɛrɛ t'a dɔn k' ale ka nafolo bɛ taa yɔrɔ min ayiwa ayiwa garijɛgɛ de b'a fɛ hakili t'a la nin ye kami
ninnu fila tɔ mana na k'i la ni dusu tɛ yen dun a bɛ to ka yaala teriw nɔfɛ a kanuba de b'u la cɛw taa n ka fɛn nin ɲɛnabɔ dɛ taa n'i nana dɔrɔn o bɛ sin ka dɔɔnin ta ka d'i ma ten o b'ale nisɔndiya ni min y'a ka vɛsi kɔrɔ dɔ d'a ma a b'i kuru o kɔnɔ bɔn i t'a nɔgɔlen ye mais a woloba dusu kasilen don dusu tɛ yen dusu tɛ yen sabu ale t'a dɔn ko sɛmɛ mɔgɔla ye maa tɔɔrɔla de ye donc nin fɛn saba de bɛ baara kɛ o de la a bɛ fɔ ko dusu hakili ani garisɛgɛ olu de bɛ baara kɛ nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ o de bɛna na dakan kɔnɔ ka n'a f'i ɲɛna ko ni mɛlɛkɛ ni ani ja ja y'i yɛrɛ de i yɛrɛ bɛ décision minnu ta i bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ i bɛ cɛsiri minnu kɛ o tuma olu de ye ja ye ko i ja sigilen bɛ nin fɛn in de kan ɔ an bɛ nin de fɔ mɔgɔw ye tuma bɛɛ maa caman t'a kɔrɔ dɔn ayi nka an b'o de fɔ ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ siga t'a la dɛ o don o don o don n'i ye nin faamu i bɛn'a sɔrɔ dɔ mɛlɛkɛ bɛ sigiyɔrɔmali la o ja nana sigi kafoli kan ɔ ja o ni fana ta bɛ ka bɔ dɔbɔli la donc kow bɛ fereke mɔgɔ bolo cogo dɔ la i b'a ye dɔ ka sɔgɔmada ka di wulada bɛ goya dɔ ka tilegan bɛ diya sɔgɔma labancogo bɛ gɛlɛya en tout cas diɲɛ bɛ piripara mɔgɔ bolo nka ni saba ka dalakɛɲɛ mɔgɔ kelen bolo olu de bɛ cuncun kosɛbɛ i mɛlɛkɛ taara yɔrɔ min na o ka ɲi ni taara ka bɔ yɔrɔ min na o ka ɲi ja sigilen bɛ fɛn min kan o ka ɲi aa o don i bɛ to k'u ɲini san kɔnɔ kelen kelen dɛ walahi o de la a fɔra ko dafalenya ye ala de ye o tuma ko ninnu de bɛ adamaden sɔrɔ i bɛ na diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ seko tɛ nin na koyi ayi i ka maaya a bɛ taa sira dɔ fɛ i seko tɛ abada ni tiɲɛ a faamuna a bɛ ɔ nka ni maa min ni sababu ɲɛna laɲiniw bɛ sabati n'i ye fɛɛrɛ ni min tigɛ o bɛ réussi sɔɔni e bɛ sin k'a ye ten ja maa tɔw nalonnen don k'a masɔrɔ i ka cɛsiri tɛ ayi i ka magan tɛ abada ɔ magan in ni cɛsiri o kɔni nana de walasa i ka bɔ baganya na bagan yɛrɛ b'i cɛsiri koyi i kana kɛ maa fakolen ye ayiwa n'o tɛ hali bagan yɛrɛ b'i cɛsiri sabu ala ye fɛn dɔ kɛ adamaden ye a m'o kɛ baganw ye o kɛra maa b'i den wolo k'a balo fo a bɛ taa boji bɔ hali sini a sɛmɛlen don e la n'i y'a kɛlɛ sigiɲɔgɔnw b'a fɔ e nin cɛ ka jugu koyi a y'a denkɛ de gɛn ka bɔ so ko a tɛ baara ye ntubanin b'a denkɛ bila san joli kabini n'a ye pan ɲɛ dɔn don min na u bɛ salamu di ɲɔgɔn ma bɛɛ b'i cɛsiri saga dun misi dun a bɛ siɲɛ joli kɛ ka taa dumuni ɲini ka na d'a den ma ayiwa ɔ nka ni maa min y'a denkɛ san mugan gɛn ka bɔ a ka so k'a ban bɛ baara ma n'i ma na ni nansɔngɔ ye sini i tɛ dumuni kɛ yan ee sigiɲɔgɔnw mana gɛrɛ la u b'a fɔ cɛ i fana ni ka gɛlɛn koyi kuma bɛ caya kamalenkɔrɔ san mugan san bi saba a tɛ se ka na san Hmm, belebele nin ye tiɲɛ. E ko a fa bɛɛ ye o. Aha. Ɔ e ka nin lajɛ. Ayiwa. O tuma Ala ye doni da adamaden kan. Aha. Nka ni maa min kɛra hakilima ye. Unhun. Ka baganya yɛrɛ miiri. Unhun. I b'i cɛsiri. Tiɲɛ walahi. K'a fɔ aa ne ye n diya dɛrɛ. Unhun. Ne fa ye n balo fo san tan ni seegin san mugan. Unhun. Aa na n ka n yɛrɛ ta ten. Aha. O dusu bɛ k'i la. Walahi. Ɔ dusuntanya bɛ nin bɛɛ bɔ mɔgɔ la. Kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye.
A faamuna?
A bɛ faamu.
tuma dɔ la i ka cɛsiri a b'i bɔ i fa kan i bali ka sɛmɛ i fa la ɔ ni dakan ka ɲi o b'a to i bɛ kɛ maaw caman bɛ dulo i la nka ni dakan man ɲi tuma i b'i yɛrɛ ta i tɔɔrɔ kɔni bɛ bɔ maaw kan a faamuna wa n'o tɛ cɛsiri ye sutura ye nka nafolo ye dakan ye dɛrɛ a kana siga o la ɔ o la dolo dɔw de bɛ yen olu de ala yɛrɛ ye fɛnw dilan kɔmi i b'a dɔn jabaru ka dilanli kɔnɔna na diɲɛ ka mɔteri de ye dɔ bɛ dɔ tiɲɛ o tiɲɛni bɛ kɛ sababu ye ka dɔ dilan dɔ yɛrɛ bɛ dɔ dilan o dilanli bɛ kɛ sababu ye ka dɔ tiɲɛ ala ka mɔteri dilanla o cogo de la o de la a kana kɛ fantan ɲɛna ko ala y'ale tɔɲɔ ayiwa a kana kɛ lujuratɔ ɲɛna ko ala y'ale tɔɲɔ non o yɛrɛ de ye diɲɛ ka mɔteri ye n'o tɛ diɲɛ bɛ jɔ nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu e ka kamanagan kamanagan o kamanagan mana e sɔrɔ jabaru masa y'a yɛrɛ dogo i tɛ taa ala fɛ yen ayi i bɛ wuli k'i maa ɲɔgɔn dɔ sɛgɛrɛ o don n'i ma ale bonya kɔni i na nafolo kɔni d'a ma kosɛbɛ hali n'a y'a k'i ye fu i b'ale fisaya i yɛrɛ ye o don n'i y'o ye i bɛ ɲɔngiriri k'o fo i na fara ka t'o fo ko maa sɛbɛ jɔlen filɛ sabu a ye n bɔ ko la don dɔ ɔ ni tɔɔrɔ tun tɛ yen bonya tun bɛ sɔrɔ wa ayi a tun tɛ sɔrɔ ni bana tɛ wari bɛ sɔrɔ wa ayi ni maaw bɛnna kiiri tɛ ban wa donc ala ma maa tɔɲɔ dɛ ayiwa diɲɛ yɛrɛ porokaramu de ye nin ye ni min ka niyɔrɔ b'i kun don min i bɛ t'o di walasa i ka lafiya
a faamuna ni ne ye ɲɛ fura dɔn n'e ɲɛ y'i dimi e ka na wari di ne ma ne b'i ɲɛ furakɛ ɔ kɔmi ne tɛ sen fura dɔn ne yɛrɛ sen mana ne dimi ne na sen furakɛla sɛgɛrɛ dɛ o b'i kɛ dɛ belebele ala tɛ sɔn bɛɛ k'a bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen k'a bɛɛ dɔn o la an bɛ balo ɲɔgɔn na o de nana ni nin sababu ye o don n'i ka wulu ye n taa si dɔ minɛ naga filɛ bɛ tile gan i la dɛ n'i ye den wolo min cogo ma i diya o don i b'o jira yɔrɔ caman na dɛ kosɛbɛ bɛɛ b'i ta dun n'i nana n'a ye min fɛ dɔrɔn ale b'a fɔ e n'i nana nin sara nin hakɛ in sara dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ fɛn f'i ye ale bɛ se ka papiye dɔ tigɛ ten k'a ɲɛgɛ ka d'i ma e kɔni bɛ boli boli dɔrɔn nin mana kɛ den bɛ kɛnɛya o bɛ kɛ fu o t'a ɲɛ i b'a ɲun ka taa yanfɛ maa caman sababu de bɛ den in na kosɛbɛ tant que n'o bɔta ma bɔ ka ban den in tɛ sa wali a tɛ kɛnɛya ayi nka a ka kan ka min distribuer mɔgɔw la n'o banna don min ala bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ ni bana in ma ban dɔrɔn bana b'a tigi faa o tuma dɔgɔtɔrɔw niyɔrɔ banna furakɛlikɛlaw niyɔrɔ banna donc a bɛ jɔ o don kabako bɛ belebele ko ninnu sɛmɛlen don ɲɔgɔn na o cogo de la a limaniya de sɔrɔ man di n'o tɛ n'i ta nan'i ma don min kun n'a ye ee dɔ fana bɛna dɔ kolokolo i la don dɔ walahi
diɲɛ tilana nin cogo o de la a ye fɛnw dila u bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ u bɛ ɲɔgɔn dila hali e bolofɛnw dɔw bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ i b'i ka fɛnw bila yɔrɔ woloma du kɔnɔ n'o tɛ ni nin bilala nin kan o bɛ nin tiɲɛ mm. e yɛrɛ b'o dɔ ye ala m'o f'i ye dɛrɛ ayi an yɛrɛ ka artificiel la an bolola dilataw la fɛnw tɛ se ka bila ɲɔgɔn kan abada ɔhɔ donc anw ye mɔgɔw ye e ko e n'i limaniyana kana foyi ɲɛɲini adamadenya kɔni maa kolo bɛ yen n'i y'a ta ka fara e yɛrɛ kan a b'i ta tiɲɛ nin walawala dɛ kana siga o la nin fɛnw bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ dɛrɛ ayiwa maa dɔw ka donɲɔgɔnya ye kara ye dɔw ta ye gɛrɛgɛrɛ ye dɔw ta ye gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ye dɔw ta ye siban ye dɔw ta ye kɛlɛ ye dɔw ta ye makosa ye maa fila ka donɲɔgɔnya furu ni baarakɛɲɔgɔnya ni kanu ni gɛrɛɲɔgɔnya ni baroɲɔgɔnya ni fɛn bɛɛ maa bɛ maa la n'i n'a donna ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ bɔnɛ sɔrɔ o de la a bɛ fɔ kamalenbaw ye muso bɛɛ kana ye muso bɛɛ ka woro furancɛ la dɛ ayiwa ayiwa ayi ala ko t'o ye fiyewu ayi muso dɔ joli bɛ yen n'i sera o ma i ka maaya kɔni bɛ ɲaami de a ka dolo cogo kosɔn wa a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a juguyala kojugu i bɛ sa i tɛ cogo sɔrɔ o muso la fiyewu ayiwa nka n'i taara muso wɛrɛ fɛ i bɛ lafiya nin tiɲɛ kɛnɛ tɛ o bɛ yen o bɛ faamu cogo di waati ninnu ala y'u tila sow la n bɛna o de fɔ mɔgɔw belebele ni mana min na ni nizo ni furuso n'o mɛlɛkɛw ye ɲɔgɔn kunbɛn fɛn o fɛn kunna diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya dɔ b'o ko la walahi nizo mɛlɛkɛ min bɔra nizo kɔnɔ Aha. maison 1 maison uni kɔnɔ mɛlɛkɛ min bɔra maison 7 kɔnɔ n'olu- n'olu ka baara ye ɲɔgɔn kunbɛn heure kelen min na don kelen min na dɔgɔkun kelen min na kalo min na san min na aa o don o tɛ Mm, belebele o ye combinaison jugu de ye aha a bɛ fɔ o ma confrontation mauvaise aha o bɛ na ni kasara ye o bɛ na ni kɛlɛ ye o bɛ na ni bɛnbaliya ye o bɛ na ni ɲɔgɔn samasama ye o bɛ na ni n tɛ sɔn ye ɔ nin ye fiɲɛ tasuma ni fiɲɛ de ye mɛ a bɛ fɔ e ɲɛna ko tasuma de bɛ fiɲɛ ɲaga sabu olu de bɛ ɲɔgɔn balo n'i ye tasuma don i bɛ fifalan ta k'a fifa o kɔrɔ ye tasuma mako bɛ fiɲɛ na k'a yɛrɛ ɲaga ɔ e bɛ nin faamu cogo di k'a sɔrɔ mɛlɛkɛ min bɛ nin sow kɔnɔ Aha. n'olu ye ɲɔgɔn kunbɛn diɲɛ ma ko o ko la Unhun. balaw bɛ yen Cɛ. nin ye tiɲɛ ye, nin ye tiɲɛ ye.
ɔ mɛ mɔgɔ ka kan k'o faamu kɛ Ayiwa. ni tasuma manana i ka du la Aha. walima tasuma manana i ka nafolomanfɛn na Unhun. n ko e tana ye fiɲɛ ye kosɛbɛ i tana ye fiɲɛ ye ni fiɲɛ tora k'a fiyɛ n ko a bɛ ɲaga ka taa de nkɛ e y'a ye u- tasuma faala jumɛn nana ni fiɲɛ ye ko a bɛna tasuma faga o ti kɛ o ti kɛ o ti kɛ a faamuna a b'i faamu o tuma o ye o so ninnu olu ye ɲɔgɔn kunbɛn den minnu na olu ye ɲɔgɔn kunbɛn wale minnu na olu tɛ kuncɛ ni gɛrɛntɛ ni degunw tɛ o gɛrɛntɛ sugu o modɛli ni so filanan ni so seginnan ka gɛrɛntɛ tɛ kelen ye ayiwa nka gɛrɛntɛ dɔ fana bɛ o sow ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛntɛ bɛ sow ni ɲɔgɔn cɛ cogo di so kelen so wolonfila so fila so segin so saba so kɔnɔntɔn so naani so tan so duuru so tan ni kelen so wɔɔrɔ so tan ni fila ɔ mɛlɛkɛw bɛ bɔ nin so tan ni fila in de kɔnɔ ka baaraw kɛ i b'a dɔn dɔnni dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ ala ka dugukolo kan mɛlɛkɛw da ma dɔn ka ban ayiwa nka faamu kɔnɔ baarakɛla ninnu dɔnlen don sabu mɛlɛkɛ kunbaba ye naani ye jitigi ni fiɲɛtigi tasumatigi ni bɔgɔtigi o don o sigi bɛ kɔrɔn ni tilebin kɛɲɛka ni baba ɔ baarakɛlaw de bɛ olu bolo ngɛmɛw kɔnɔ ɔ jateminɛ kɛra k'olu ye bi wolonfila ani fila de ye a faamuna dɔnnibaaw fɛ kɔni a b'i faamu mɛ dɔnni dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ i ɲɛna ko yiri wo yiri mɛlɛkɛ kelen jɔn b'o kɔrɔ ayiwa bin kelen o bin kelen mɛlɛkɛ kelen jɔn b'o kɔnɔ ntumu kelen o ntumu kelen dimɔgɔ o dimɔgɔ mɛlɛkɛ kelen b'o kɔrɔ ayiwa o ye dɔnnibaa dɔw ka fɔ cogo ye donc ala ka mɛlɛkɛw tɛ dɔn ka ban ayiwa mɛ faamu kumaw de don ne ye min fɔ sa k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ lamaga fɛn o fɛn bɛ se ka bɔ a nɔ na ala dɔ b'o la ɔ olu kan b'o de ma ayiwa a faamuna wa a bɛ sabu olu tɛ sɔn k'a fɔ ko alaw ka ca ayiwa fɔ cogo de don parce que olu fɛ maa min ko alaw ka ca o tigi bon o ye ala dɔgɔya non ala ye puissance de ye c'est-à-dire énergie bɛ kɛ so kelen de kɔnɔ mais a kuran bɛ mana bɛɛ ka so mais e tɛ sɔn k'a fɔ e ka ampoule ma énergie abada a faamuna wa a bɛ mais n'i ko énergie de ye ne ka ampoule nin mana o fana ye kojugu ye wa
donc o ɲɔgɔnna kumaw de don n'o tɛ k'a fɔ ko alaw ka ca o tɛ a faamuna mais ala ka fanga bɛ lamagalifɛn bɛɛ la kosɛbɛ sabu a ye dafɛn o dafɛn dilan a y'a yɛrɛ dɔɔnin fiyɛ ka don o la ɔ an kan bɛ o de ma a bɛ puissance de Dieu ayiwa a faamuna a bɛ
ɛɛ n'an bɔra yen o fɛn minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn adamadenya kɔnɔ olu de bɛ gɛlɛyaw bange dɔw ta bɛ kɛ garijɛgɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ dɔw ta bɛ kɛ kɛnɛyako ye dɔw ta bɛ kɛ denko ye dɔw ta bɛ kɛ furu gɛlɛya ye dɔw ta ye sababu de ka gɛlɛn wa nin fɛn fila ni mɛlɛkɛ fila ma dafɛn si sɔrɔ hali n'a ye misi sɔrɔ bangeli la o misi kɔni bɛ don da wɛrɛ fɛ a tɛ lafiya komi misi tɔw ayi a faamuna wa a heure dɔlen don dɔgɔkun dɔlen don a kalo dɔlen don a sanw dɔlen don dolo karamɔgɔw fɛ
ɔ gɛlɛya kun bɛ bɔ nin sababu suguw de la n'i nana n'a ye dolo kunna i b'a faamu don fɛ araba dolo ni alamisa dolo ye ɲɔgɔn kunbɛn maa o maa la i bɛ degun dɔ sɔrɔ kɛnɛ kan a tɛ sɔsɔ tarata dolo ni juma dolo ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa o maa la i bɛ degun dɔ sɔrɔ an t'a degun hakɛ dɔn ka ban ayi sibiri dolo ni ntɛnɛn dolo ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa o maa la i bɛ degun dɔ sɔrɔ wa sibiri dolo ni kari dolo ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa o maa la i bɛ degun dɔ sɔrɔ sɔrɔcogo ninnu de bɛ kow nɔgɔya ni ɲɔgɔn ye sabu dɔ b'a sɔrɔ don na dɔ b'a sɔrɔ kalo la dɔ b'a sɔrɔ mɛlɛkɛ la kow bɛ sigi ɲɔgɔn kunna o cogo de la o de bɛ adamadenw ka gɛlɛyaw fisaya ni ɲɔgɔn ye nka maa min ye nin bɛɛ jɛ pewu a bɛ fɔ e ma ko dakan ɲumantigi ayiwa a faamuna a bɛ k'i ka san filɛ ɲagami t'o la ka kalo filɛ ɲagami t'o la ka don filɛ ɲagami t'o la ka heure filɛ ɲagami t'o la aa i ka dolo bɛɛ i teri ye ka taa hali n'i ma kɛ waribatigi ye i kunko ka nɔgɔ dɛ i tɛ karantɔ ye i tɛ gɛrɛgɛrɛtɔ ye wa i bɛ bɔ ko caman na
ɔ ko ninnu bɛ ten de walahi ɔ maaw ma se ka nin de faamu abada muso bɛɛ de bɛ se ka nin den wolo ayi a bɛɛ tɛ se un un n'a ko ko musow nɔ don o tuma den fɔlɔ ka di muso ye ka tɛmɛ filanan kan wa ɲininkali tari lagare de ka d'a ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan ɲininkali bɛ jɔn den sugu jumɛn de bɛ ɲɛ musow bolo ni musow se bi den na ɲankuma lagarew de ka kan ka kɛ sebatigiw ye kɛ komi o de ka d'u ye mɛ e ye muso jumɛn ka denw ye ko a sago na den yɛrɛ kɛra a sago ye o tɛ o tɛ o tɛ o tɛ
ɔ o la mɔgɔw ye barika kɛ nafolo sɔrɔ ye barika bɛ dolo jugu sɔrɔbaliya la hali ni dolo ninnu di gɛrɛjɛgɛ di belebele ni bara ci dɛ a faamuna a bɛ dolo dɔw bɛ yen U tɛ kɛlɛ o dolow ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la mɔgɔ dɔ bɛ se ka araba dolo gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ araba dolo tɛ nafolo dolo ye nka i tɛ kɛ karatɔ ye i tɛ kɛ maa kuntan ye nka i tɛ kɛ sɔrɔbaatɔ ye a faamuna a bɛ ka bange ka tile to Gémeaux kɔnɔ ka bange ka bɛn ni Vierge ka mɛlɛkɛ baarakɛtɔ ye ka bange arabadonya fɛ nin bɛ faamu o san fana san yɛlɛmalen don ka sigi Vierge ka so kɔnɔ ɔ o tigilamɔgɔ a ma dolo foyi sɔrɔ ni araba dolow tɛ mɛ n'i ye nin tigi ye i b'a sɔrɔ maa ɲanama ban kodɔnnaba dannatigi don maa jɛlen don maa labɛnlen don wa hakili juru carilen don nka wariko o tɛ nɔgɔya a faamuna a bɛ non ale bɛ kɛ savant de ye ɔ o de la mɔgɔw ye dɔnni ni nafolo sɛmɛ ɲɔgɔn na olu tɛ kelen ye a ba dɔnni y'a damana fɛn ye nafolo y'a damana fɛn ye fanga y'a damana fɛn ye o saba de ye diɲɛ tuloma ye ka kɛɲɛ ni daga sigi gakuru saba kelen nin n'o ye hakili ni dusu ani gɛrɛjɛgɛ ye dusu bɛ fanga de présenter a faamuna a bɛ gɛrɛjɛgɛ bɛ nafolo de présenter hakili bɛ dɔnni de présenter o kelen de ye diɲɛ jɔ wa diɲɛ tuloma ye nin saba de ye don a tɛ sɔsɔ ɔ ni maa min ye nin saba bɛɛ jɛ i bɛ wele ko lalogo wa n'i ye den wolo ni hakili y'a jɛ dɔrɔn kana taa ɲɛ ɲini bilen ayiwa
e e den nalon bɛ o bɛ daji sɔla a yɛrɛ ma e e t'o ka kɛnɛya ɲini na e b'a la k'o dakan ye jumɛn ye o dakan dɔn tɛ o o bɛ se ka mun woloma foyi non unhun hadamaden ye kungolo de ye tiɲɛ hunn hali n'a ka dɔgɔ ayiwa o de la n y'o fɔ aw ɲɛna janya tɛ surunya tɛ cɛɲa ni cɛɲumanya tɛ Ayi o o bɔ a la tiɲɛ taa faamaw lajɛ i bɛ modèle bɛɛ y'o la walahi taa waritigiw lajɛ i bɛ modèle bɛɛ y'o la Tiɲɛ. faantanw ɲɛdaw jɔ i k'a lajɛ i bɛ jamajan sɔrɔ yen surumani bɛ yen cɛɲuman bɛ yen cɛjugu bɛ yen tiɲɛ dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔw lajɛ dɔnku farikolo sogolon cogo ni fɛn ninnu bɔyɔrɔ tɛ kelen ye a faamuna tɛ komi belebelew de bɛ wari sɔrɔ ayi walima ni mɔgɔ min kunsigi ko teli mana kɛ min kun na k'o ye waritigi teliw de ye faantanya teli bɛ yen dɛrɛ
teli bɛ mɔgɔ dɔ kun na a t'a dahirimɛ sɔrɔ ayi si bɔ kulo la o nɛju kɛta o bonbonsi bɛnna o karangafe mana kɛ min na ta o bɔn dolo ye nin bɛɛ sɔsɔ olu ye pɛntiri de ye pɛntiri don o a faamuna wa a bɛ faamu n'i ye bɔgɔso jɔ n'i ka pɛntirikɛla wele n'ale y'o mu ka ɲɛ maaw tɛmɛtɔ b'a fɔ ko nin so in ka ɲi ni sanji nana tu tuma min na a bɛ si la a faamuna belebele dɔnku o ye yecogow de ye olu ye masiri de ye an bɛ na diɲɛ na cogoni min na a bɛ fɛn min b'o dilan a bɛ fɔ o de ma ko planetiw mɛ ne bɛ ka min fɔ tan a sew de bɛ o baara kɛ dɔnku o yɔrɔ de ye mɔgɔw bɛ o faamu planeti kɔrɔ de ye planifikatɛri planifiye min b'a dalakɛɲɛ ɔ dalakɛɲɛlikɛlaw a bɛ dɔ dalakɛɲɛ k'o cɛɲɛ a bɛ dɔ dalakɛɲɛ k'o cɛjuguya a bɛ dɔ dalakɛɲɛ k'o janya ka dɔ surunya ɔ olu ni garijɛgɛ ta yɔrɔw ni si ni kɛnɛya ninnu ni mandiya ni jolimangoya ni sɔrɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fiyewu a faamuna a bɛ faamu e ye jamana jumɛn ye peresidan ye k'ale de ka bon ni jamanadenw bɛɛ ye o tɛ o tɛ o tɛ k'o de cɛ ka ɲi ni jamanadenw bɛɛ ye o tɛ o t'a la o ayi o t'a la garijɛgɛ y'a damana fɛn ye aha ni ala ye maa min sɔn a la a tɛ cogoya filɛ kuwa sɛtadiri ale tɛ janya ni surunya ninnu filɛ mɛlɛkɛw de o mulu bɛ yen i bɛ don ka bɔ o kɔnɔ i bɛ k'o ye mɛ i bɛ don ka bɔ mulu in de kɔnɔ ka na bɛn ni fɛn wɛrɛ ye nin ye tiɲɛ ye maa bɛ bɔ mulu surunmani kɔnɔ ka bɛn ni garijɛgɛ ye i bɛ se ka bɔ mulu jan kɔnɔ ka na bɛn ni kara ye dɔnku dakan nin ye dakan kumaw ye mɔgɔw k'a faamu ayiwa o Mun de ye adamaden sɛgɛn vraiment fɔ an k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko daliba masa de ye sɔnnifɛn ninnu bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a dun y'a jira an na kɛnɛ kan n'an ma se ka da kɛnɛ kan taw la o don an tɛ sɔn dolo ye fiyewu n'o tɛ dolo tɛ nkalon ye ayiwa nin bɛ faamu kosɛbɛ a dolo ye tiɲɛ ye mun na mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ muso kelen den jumɛnw u janya n'u kunkolo ni u yecogo n'u filɛli cogo n'u taama e ye muso kelen den jumɛnw ye minnu ye tɛ kun o tɛ o tɛ o tɛ o tɛ hali ni cɛ kelen denw don u bɛ to joli de la n'o tɛ tuma dɔ la finman bɛ jɛman wolo o bɛ kɛ tuma dɔ la surunman bɛ jamajan wolo k'a sɔrɔ joliw ye kelen ye a bɛ

joli dɔw fana bɛ kɛ kelen ye k'a sɔrɔ i den tɛ sabu i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la tuma dɔ la i bɛ joli dɔ ɲini ka sɛgɛn mais mɔgɔ dɔ bɛ n'a d'i ma a kalitew ye kelen ye u b'o don e la e n'o tɛ balima ye fiyewu ayiwa ɔ donc ja n'an ye denko ɲɛɲini joliko sira fɛ ja an b'a jɛ o bɛ kɛ dɛ aaa ne den de ye nin ye wa ko e bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ k'u b'i joli ta ko k'a lajɛ ko aw ka joli ye kelen
ye tiɲɛ karamɔgɔ
o dɔ bɛ nin kɛ yan u bɛ joli ta yan k'a bila ka taa fo faransi k'a segin ka na oui ko a joli ye kelen ye non i ni cɛ min joli ye kelen ye u bɛ kɔnɔ da i muso la i b'a bɔ ka taa faransi u b'a fɔ i ɲɛna même chose i den tɛ
a faamuna mais turabu tɛ joli fɔ dɛ ayi ni turabudala y'a gosi n'a b'a dɔn a b'a fɔ i ɲɛna i den tɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ t'a f'i ɲɛna k'a joli bɛɛ ye kelen ye ni denko ta ɲinili sira don ne da bɛ an ka taamasiyɛnw na ka tɛmɛ joli filɛ kan o kɔrɔ tɛ ko joliko ye nkalon ye dɛ joliko tɛ nkalon ye dɛ joli ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye hali dɔnni kɔnɔna na an ka baara kelen in kɔnɔna na beliye min bɔra joli kalitetigi dɔ la ani beliye wɛrɛ bɔra joli kalitetigi wɛrɛ la u ka fɛn bɛɛ ka kɛ kelen ye dolo la i b'a sɔrɔ tempérament u tɛ kelen ye ayiwa ayiwa c'est-à-dire u kun kɛnɛyacogo walima u basigi cogo ani u kumacogo mɔgɔw fɛ ani u wɛrɛwɛrɛ cogo i bɛ t'a sɔrɔ danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ joli in cogoya kosɔn Ayiwa sabu joliw ka girin ni ɲɔgɔn ye ka kalan ni ɲɔgɔn ye ka fɛgɛ ni ɲɔgɔn ye ka teli ni ɲɔgɔn ye dolo kɔnɔ a b'a faamu o la adamadenw walasa an ka se ka lafiya vraiment ni an ma sɔn dakan ye ɛ an ni ala de bɛ kɛlɛ la dɛ siga t'o la dɛ n mɔgɔ si tɛna a f'i ɲɛna ko nin ye ala nɔ ye ayi ayi bɛɛ ko bolonɔ don ɔ o bolonɔ ko in an y'o de kɛlɛ kɛ ka se bi ma aha n m'a fɔ bolonɔ ye nkalon ye ayiwa bolonɔ bɛ yen aha nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ tiɲɛta ninnu bɛɛ ye bolonɔ ye unhun ne ye ɲininkali kelen kɛ a ma jaabi ayiwa muso dɔ bɛ den dɔ wolo a dafalen tɛ fo dɔgɔtɔrɔw b'a dafa unhun Nin ɲininkali de ka kan ka kɛ dɔnnibaw ka ɛ minnu ko dabali ye tiɲɛ ye a fɛn bɛɛ ye dabali ye f'u k'o de jaabi quoi ayiwa hali bi donkɔnɔ donna muso kɔnɔ ka den tiɲɛ ka muso yɛrɛ to balo la wa ɲininkali bɛ ɲininkali bɛ yen a ɔ minnu limaniyana ala la ko ala tɛ juguman kɛ fiyewu o tuma a bɛ fɛ k'a fɔ ko subaw de bɛ denw dilan mɔgɔw kɔnɔ u se t'o la fiyewu ɔ ni ala ye den min naati diɲɛ kɔnɔ a sen ma dafa dun dɔw bolokɔndenw nɔrɔlen don fɔ dɔgɔtɔrɔw k'a fara dun dɔw sutura yɔrɔ dɔ ma dafa fɔ dɔgɔtɔrɔw ka fɛn dɔ k'a la dun fɔ yɔrɔ dɔ ka tigɛ ka tugu dɔ la dun o tuma mɔgɔw b'a ɲɛ dɔn ni ala ye ayi nin ɲɛ ka misɛn ɔ mɔgɔ min y'o sidɔn e bɛ sɔn k'a fɔ ko dabali ye nkalon ye wa abada i tɛ sɔn den nana a sen fila nɔrɔla ɲɔgɔn na wala sendenw wali bolokɔndenw nɔrɔlen don wala nɛn yɛrɛ dalen don pewu a ntalo kɔnɔ o tɛ se ka wuli fiyewu dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ la e maaya tɛ gansan ye dɛ abada o min ɲinitɔ filɛ o ye dabali de ye dabali dabali a faamuna a bɛ mɛ n'i ko an ka mɔgɔw ma dabali olu kɔni ye dabali kɛ dɔrɔn ka furamugu dɔ labɛn k'a don dumuni na kɔnɔbara ka funu walima ka taa fɛn dɔ bɛn i ɲɛ sira la i ka tɛmɛ o kan dɔrɔn n'o tɛ marifamugu tɛ dabali ye wa dabali don a mugu b'i tɛgɛ mɛ tasuma mana s'a ma a b'i tɛgɛ jeni o tɛ janfa ye ɔ kodɔnna jumɛn bɛ sigi ko dabali tɛ tiɲɛ ye ayiwa non ne m'a fɔ dabali tɛ tiɲɛ ye abada dabali cogo dɔw de bɛ yen mɔgɔw de y'a ta ka don ɲɔgɔn na n'o tɛ dan bɛ ko bɛɛ la tiɲɛ nin ye tiɲɛ ye a faamuna wa a b'i faamu adamaden tɛ se ka adamaden dakan yɛlɛma fɔ diɲɛ ka wuli ayi o tɛ se ka kɛ wa kari kow ni tarata ntɛnɛn kow ni tarata kow ka taa fori don dɔ ko ni don dɔ ko tɛ kelen ye daniw na tiɲɛ a b'i faamu A nimɔrɔ tɛ kelen ye ayi a mɛlɛkɛ marataw tɛ kelen ye ayi a dolo minnu bɛ jigin o fanga o funteni tɛ kelen ye abada jate min bɛ na o tɛ kelen ye
a faamuna a b'i faamu i bɔra k'a faamu sisan k'a fɔ sigiyɔrɔmali bɛ maaya kɔnɔ dɔbɔli b'a kɔnɔ tilali b'a kɔnɔ kafoli b'a kɔnɔ ɔ n'i ye olu bɛɛ ta ka don adamadenya kɔnɔ e de ye dɔbɔla ye ne de ye kafola ye mɛ olu wolola don n'a dugujɛ e t'o dɔn kafolikɛla y'a kafo daminɛ tuma min na ale b'a sɔrɔ k'a mara tɛgɛmagɛlɛya tɛ kafolitigiw ye wa
nafolo pakilen bɛ bon kɔnɔ e n'i ye dɔrɔmɛ fila bɔli bin a kan dɔrɔn f'a bɛ fasa o bɛ sɔrɔ k'a fɔ u bɛ tɔgɔ dɔ ɲini o la ko bakili b'a fɔ e n'i tɛ jaka bɔ i bɛ don janɛmɛ na ɛ n'i y'a mɛn cɛn bɛ tila n ko a tɔ tora dɛ munna sariya tala cɛn ko kama o don diɲɛ ye kabako ye sa n'i ye diɲɛ filɛ yɛlɛ bɛ bɔn i la quoi n'i ye adamaden ye sira o sira fɛ ala ka foyi t'a la u bɛɛ bɛ maaya dilan cogo ɲini kosɛbɛ a faamuna wa a b'i faamu diɲɛ ko bɛɛ mɔgɔ ko n'a y'i diya ala ko t'a la
ayiwa
jɔn bolo ni ala bolo ye ɲɔgɔn ɲɛ ka ye mɔgɔ si a y'a di ala ma a y'a di ala ma a y'a di ala ma ala bɛ min ayiwa aa a ye n sɔn ala kama wa a y'a di ala ma ayi non ayiwa a y'a di ala ma o man kan ka fɔ ayiwa a tɛ di ala ma dɛ abada non i bɛ ne de sɔn ala kama voilà voilà n'i dan bɛ ala ka masaya la n'i dan bɛ ko ala bɛ yen komi a tɛ ye donc n'i dan b'o la ne sɔn ale kama o de ye deli kɛcogo ɲuman ye sin k'u bolo jan dɔrɔn a y'a di ala ma a y'a di ala ma e de ye ala ye ayi mɔgɔ tɛ sɔn ala nɔ na koyi ayi mɔgɔ bɛ sɔn ala kama de
n'o tɛ ala mako t'an ka bolofɛn ninnu na a faamuna ɔ ko ninnu yangalen don sariyaw bɛɛ tala de walasa maaya ka lafiya ɔ mun de ye sariya bɛɛ violer adamaden ka tɔnɔ ɲini nin ye tiɲɛ ye dɛ nata aha walayi nata in de nana ka na bonya ɔ nata dun ye laɲini ye kosɛbɛ ni nata bonyana ni laɲini bonyana ni latigɛ ye aa diɲɛ bɛ kɛ kamanagan y'an bolo siga t'o la dɛ belebele a faamuna dɛ a b'i faamu ni dɔ ye miliyɔn kelen kɔnte walayi sini i b'o fari y'a la nisɔndiya fɛ kosɛbɛ o dun dɔ ni miliyɔn mugan bɛ si a tɛ sunɔgɔ walayi sabu doniw tɛ kelen ye o abada kungow man kan ayi n'i kun y'a bɛrɛ bɛn nin ye e miliyɔn mugan tɛ maa sinɔgɔ tiɲɛ sa n nka miliyɔn bi naani juru b'e la e ye mugan sɔrɔ e hali bi e bele b'a la ala la ko e cɛ ɲɛnama diya ko ye ɛɛ a fɔ juru de b'i kan na i ye dan de sago ni tiɲɛ voilà i ye hakɛ tɛmɛ quoi n'o tɛ ala y'i sɔn dɛrɛ a faamuna a b'i faamu dɔ bɛ sugu jɔ miliyɔn mugan sugu kelen ee n'i nana ale fo wula fɛ dɔrɔn a ɲɛ kumulen don sabu a ye layiru min ta ko ale mana taa sugu jɔ a bɛna min sara nin tɛ o bɔ ayi belebele nka min ta y'a ta ye ee o don n'ale ye waa tan feere ja ale bɛ sogo dɔ san ka dulon ko bi jara dɛrɛ ja diɲɛ ja cogo tɛ kelen ye o abada a caya t'a ja o ayi a caya t'a ja ɔ n'a cayala ja o t'a ja abada n'o tɛ maa dɔ bɛ san bi segin balo ɲɛguan na o ye si caman goma ye dɛrɛ walahi ee o don dɔ ka san bi naani ka di dɛrɛ a faamuna wa a b'i faamu o de la dɔw ko ko san'a ka caya ko a ka ja nka n'a tun bɛ se ka caya k'a ja o de ka di anw
ye a faamuna k'a caya ka tila k'a ja o se bɛ ala ye o ala k'o k'an ye o tuma adamaden ka kan k'a dɔn ko fɛn ninnu bɛ ɲɔgɔn cɛ olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ de bɛ dɔ nagasi hakili la olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ dɔ nagasi kanu na u ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ dɔ nagasi furu la u ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ dɔ nagasi nafolo sɔrɔ la sabu an b'a fɔ wari mɛ dɔnni kɔnɔ nafolo de bɛ yen wari yɛrɛ yɛrɛ tɛ dɔ ye kuwa ɔ nafolomafɛn ninnu kelen de ye nafolo ye o de la a fɔra ko diɲɛ sigi bɛ o saba de kan kosɛbɛ ni bara ci de belebele ni ni o kelen tiɲɛna dɔrɔn o don diɲɛ bɛ gɛlɛya ɔ adamaden yɛrɛ ka laɲini de nana yɛlɛma k'a tɔgɔ don ko wari k'a dilan bɛɛ y'i ka tɔgɔ wele a la n'o tɛ e e k'a foroba tɔgɔ fɔ bani a t'a yɛrɛ bɔ nafolo la fiyewu abada ni misi don nafolo ni ɲɔ don nafolo ni fini don nafolo n'i ka du don nafolo ɔ ni wari mugu yɛrɛ don fana nafolo a faamuna wa nafolo de tun y'a fɔlɔ ye nka bolonɔ de artificiel de ye wari ye n'o tɛ Ala ye nafolo de di an ma nafolo kɔrɔ de ye fɛntigiya makoɲɛfɛnw caman bɛ maa min bolo o de ye nafolotigi ye i t'a sɔrɔ gansan fo i ka ko dɔ kɛ ma i ka taa baara kɛ a k'i sɔn walima i ka taa ni fɛn ye min t'a bolo a k'o minɛ k'a ta dɔ d'i ma diɲɛ daminɛna ten de. ɔ kodɔnnaw de nan'a ye nin bɛɛ ka ca o de nana ni wari ye n'o tɛ an tun b'a suma k'a tila n y'o fɛɛrɛ dɔ f'i ɲɛna nansara y'an domine kun min na bankiw dayɛlɛla min na gɔrɔkɔ jurukow nana sira min fɛ o de ye pan ye ayiwa nin bara ci o y'a sɔrɔ wari ma na dɛ nin walawala sanuw tun bɛ suma murew la ɲɔw tun bɛ suma fɛn bɛɛ tun bɛ suma hakɛ ni hakɛ ee Udu e y'an ka dugu nafolotigi ye, anhan, e bɛ ɲɔ sɔrɔ, unhun, ɔ ni kɔngɔ binna dugu kan san min na, anhan, walasa e ka denbaya kɔni kana faantanya dugu kɔnɔ bilen, unhun, e ye fɛɛrɛ fɔlɔ min tigɛ, unhun, ayiwa aw ka ɲɔw ma ɲɛ ɲina, unhun, ɔ n bɛ aw bɛɛ sɔn segi kelen kelen na, unhun, nka ni san wɛrɛ sɔmiya diyara, unhun, a b'a sara n ye segi ɲɛ fila fila, anhan
Belebele o tuma e b'i ka segi ɲɛ kelen kelen di dugu fantan ninnu bɛɛ ma olu b'o don ka tilema kɛ samiya bɛna se o tuma dɔw bɛ dɛn ka na filanan minɛ tugun olu ta kɛra segi naani ye o tuma o samiya filanan tugun ee i b'a dɔn dakanjugu t'a tigi to ayi belebele bɛ na tuguni ko hali bi ko a ma ɲɛ dɛ n'i ma ɲɛ a ma ko ninnu ka gɛlɛn koyi ale b'a fɔ a segi joli b'e la aa ne tun nana fila minɛ ne ta ye naani ye ɔ n'i ye kelen wɛrɛ minɛ bele a bɛ taa wɔɔrɔ la sa dɛ san saba segi wɔɔrɔ b'e la ɔ tubabu y'an minɛ tan ne ayiwa n b'a misali surunya mɔgɔw y'a faamu kaban waritigi bɛ warintan tɔɲɔ tan ne farajɛ ye farafin minɛ tan ne kalankɛla ye kalankɛbali minɛ tan ne mori ye kunfin minɛ tan ne ala kofɔlaw ye ala kofɔbaliw minɛ tan ne an nana tan de o de la a bɛ fɔ ko adamaden ye wara ye k'a ye a maɲɔgɔn dun e ka segi ɲɛ kelen ni san duuru dafala k'a sɔrɔ a ma sara e bɛna jɔ k'i kun ja ko ne ka segi mugan de b'i la ee e ka segi ɲɛ kelen waati de y'o kɛ k'a yɛrɛ wolo fo ka na jɔ fo segi mugan ɛ ne bɛ ban an b'o sara la bilen wa a ma n'i bɛ fɛ k'a jira ne la ko i bɛ hinɛ ka tɛmɛ ne kan i b'a fɔ he na segi mugan de t'i la donc n bɛ tan bila i bɛ tan sara ka sɔrɔ i ma foyi bila yɛrɛ
i ka segi yɛrɛ kun tɛ n na yɛrɛ o bɛ sɛbɛn ko n ka segi mugan kun bɛ karisa la n ye segi tan yafa a bɛna tan ɲini u b'a fɔ e tubabu bɛ hinɛ dɛ tubabu ye miliyari mugan bila jamana in gɔrɔkɔjuru donlen o yafali ye ɲɛma ye ayi tɔɲɔ alakibaru a kɛra baara ye ɔ nin de y'an sɔrɔ kana to waribontigiw k'a mɛn ayiwa n'o tɛ maa o maa y'i disi fa waribon wari la ka bila i ka so n ko a b'i nalo de a bɛ kɛ e ɲɛ na ko nin ye wari fu de ye o bila dɛ
a donna du o du kɔnɔ cɛkɔrɔba salen kɔfɛ a bɛna nimisa a b'a fɔ ja an ka du yɛrɛ tun t'an ta ye o alakibaru an ka bua kun taara an ka du papiye kɛ ka wari juru ta koyi
a kɛra baara ye waritigi caman salen kɔfɛ kuma ka ca dɛ mɔgɔ jumɛn ye nafolotigi jɔnni y'a denw ɲɛsigi maa min y'i den ladamu ka baara jira a la hali n'i ma sa ka dɔrɔmɛ kelen don a maa o maa ye etazi jɔ duguba nin kɔnɔ yan a si ma bɔ ni dɔrɔmɛ kelen ye faso kɔnɔ ka na yan a fa y'a kala baara gɛlɛnw kɛli la dɔrɔn a ye saki ta ka taa duguba kɔnɔ olu de ye butigibaw jɔ olu de ye etaziw jɔ o de ye dugu karamɔgɔbaw ye u ni foyi ma na yan baara kɔ ayi walayi e yɛrɛ dolen ye duguba kɔnɔ sa e balima bɛɛ tɔɲɔ ne bɛ n denw de ɲɛsigi ne denw o tuma ni ɲɛsigi tun bɛ kɛ e fa ye joli bila e ye ale y'i kala baara la k'i bila e ma fɛn sɔrɔ wa i ɲinɛna dakan kɔ ka ɲinɛ Ala kɔ mm. ka ɲinɛ e fa kɔ mm. i tɛ hinɛ belen e n'i m'i ka denmisɛnninw ɲɛsigi mm-hmm. tiɲɛ mm. bɛɛ bɛ taa ka don denmisɛnninw ka kalan na k'u gbɛn ka fili k'u gbɛn ka fili mm-hmm. n'o ye tubabukan ɲɛ dɔn o yɛrɛ bɛna jɔ k'ale t'a dɔn ale bɛ bamanankan yɛrɛ fɔ cogo min na a kɛra makosa don
ka kala ka kala fo ka ɲinɛ i fa bara kan kɔ tiɲɛ ka na fɔ ko bon ko o terme yɛrɛ ko ale t'o dɔn bamanankan na unhun ee o don farafin ka bana nin bɛ furakɛ a man nɔgɔn a man nɔgɔn a tubabu fura kɔni dɛsɛra pewu tiɲɛ ɔ ne b'a dɔn ni dolo karamɔgɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka dɛsɛ Ayiwa. fo n'an ye a farafin da don ka filɛ Aha. n'o tɛ Unhun. ni f- bana min y'an sɔrɔ nin ye unhun nin furakɛ man di dɛ ayi yɛrɛdɔnbaliya bana banyɛrɛla bana ee o don o tɛ furakɛ o abada diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ nɔfɛ nka farafin bɛ kɛlɛ kɛ maa wɛrɛ nɔfɛ kosɛbɛ nkɛ n'i ko an ka seli bamanankan na arabukanfɔla dɔw bɛ fɛ k'i kunkolo tigɛ ka bɔ i la ee a kɛra baara ye sabu olu fɛ dɔrɔn n'a kɛra bamanankan ye ee non a tɛ kuranɛ tɛ se ka yɛlɛma e bɛ waajuli kɛ min kɛ e b'a arabukan de fɔ wa abada bamanankan nin bɛɛ ye yɛrɛdɔnbaliya ye to i b'i den kala i fa bamanan i ba bamanan o bɛ kala ka nkɔli bɔ ka saki minɛ ko c'est-à-dire k'ale yɛrɛ t'a dɔn k'ale b'o ɲɛfɔ cogo min i ma kalan de n'o tɛ n'i kalanna i b'a ɲɛfɔ dɛrɛ o tuma e ma bɔ an kɔrɔ yan ka taa kala de tuma e ma taa dɔnni ɲini ka na faso bɔ nɔgɔ la e yɛrɛ t'o fɔ cogo dɔn bilen a kɛra baara ye ale hakilila k'o ye fierté de ye k'a sɔrɔ u ye danga kɔrɔ gɛrɛlen de ye e ka kala fo ka ɲagami i yɛrɛ ma o de filɛ an da la bi ayiwa tubabukan b'a ka faso in dila abada a bɛ tubabukan caman fɔ yan wa tubabu don t'a ka jamana in dilan a bɛ arabukan bɛɛ kala k'a ban yan a bɛ segin bamanan ka kɔrɔlen de ma denw k'a fɔ ɲɔgɔn ma du kɔnɔ kɔrɔ n kɔrɔ kɔni f'an ka ɲɔgɔn bonya de ka segin an ka laadaw ma n'o tɛ a tɛ ɲa ne m'a fɔ ka taa kabakuru sɔn koyi f'an ka k'an yɛrɛ ye arabuw bɛ nafolo bɔ u ka kan nɔfɛ tubabuw bɛ nafolo bɔ u ka kan nɔfɛ siniwaw b'a bɔ angilɛw b'a bɔ ee anw ka kan ye anw fɛ laalatɔya kan ye nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ u b'a jira i la k'a fɔ yɛrɛ dɔn de ye adamaden walahi yɛrɛ dɔn fɔlɔ bɛ ta fɔlɔ n'i sera k'a faamu ala yɛrɛ y'i dan cogo min ni sɔɔni min ye ka kun n'o ye ani i bɔra maa minnu na ɛ ni ala tun bɛ n'i kɛ arabu ye mun na a y'i bange an fɛ yan ayiwa o tun tɛ kɛ musow tɛ arabula de cɛw tɛ yen wa mun na a y'i bange farafinna e ko e tɛ farafinya fɛ belebele ni ne ye bana bɛ anw na k'o de ye kodɔn jamana ye tuma ala ka hakili ɲuman di an ma n kɔni b'a dɔn walasa diinɛtigiw yɛrɛ ka lafiya f'u ka sɔn doloko in ma siga t'o la dɛ e kana siga dɛ
wala wulibali don sabu ni ala y'i kɛ fantan ye anw de b'a fɔ i ye n'o tɛ mori t'a fɔ i ye dɛ karamɔgɔw t'a fɔ i ye dɛ u b'i bolo fɛn minɛ k'u bɛ dugawu k'i ye foyi t'i dila foyi tɛ dila taa i dakan filɛ n'a tɛ ɲɛ i k'i yɛrɛ ta o de waati dafara o kɛra an bɛ dunan ni dugulen fo a bɛɛ tulo b'a la tata kan lamɛnbaa cɛman ni musoman an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa k'a ɲini u fɛ u ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ kɔrɔfɔw la sabu faso kumaw de don maa tɛ se ka kɛ maa wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan yɛrɛfɔ kumaw a kana digi maa la

kulukankaw danganibugukaw conabugukaw lajibugukaw n bɛ abu konatɛ fo a n'a ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ka ɲɛsin hɛrɛmakɔnɔka bɛɛ lajɛlen ma u y'i lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la adama sila n'ala sɔnna n'a ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin e yɛrɛ ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an'i ka furumuso naani bɛɛ n'a olu kibaru kɛnɛ kan Ayiwa bulon bɛ daminɛ nin yɔrɔ la an tɛ ɲinɛ an baarakɛɲɔgɔnw kɔ an ni minnu bɛ kurun kelen kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ b'o la mori b'o la dolo karamɔgɔ b'o la ani furakɛlikɛlaw n hakili la anw de bɛ kurun kelen kɔnɔ maa degulenw bɛ se an minnu ma ayiwa ɔ n bɛ bɛɛ fo i ta la bɛɛ k'a kɛ k'a ɲɛ sabu diɲɛ ye jigi ye ala k'an jigi fa maa minnu ye baara kɛ tata kan kunkan fɛ ɲɛmaa de ye koɲɛw kɔlɔsi adama ɲangara tun bɛ fiɲɛ foroko kunna anw maa fila de kumana karim sanɔgɔ ani aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ